igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m gị dịka ị na-ekiri anyị na nta igbo ezue n'ihe mmemme a pụrụ iche a na-akpọ akụkọ pụrụ iche dịka aha ya si wee gbatakwụrụ ọ bụ oge pụrụ iche anyị ji apịkọrọ gị akụkọ anyị kwọrọ aka wee chịkọba iji wee mee gị obi ọma dịka ị na-ekiri anyị ọ masịrị eke kere ụwa na nke tata bụ m eucharia udoamaka ga-anọ n'isi mmiri ime ka akụkọ ndị a rute gị aka na mbụ anyị ga-eme ka ị mata akụkọ gbasara ka ọnọdụ obibi ndụ si wee dị n'Abuja nke bụ isi obodo Naijiria n'ihi na ọ bụ isi obodo Naijiria ọtụtụ ndị na-agbakọta ka ha biri na ya bụ Abuja kee ka ọnọdụ obibi ndụ si wee gbatakwụrụ nke a bụ akụkọ mbụ anyị ga-ewetara gị anyị na-agakwazi n'iru ị ga-ekirikwa akụkọ gbasara weta ego bịa nara m ego nke bekee kpọrọ POS point of sales mgbe anyị dọbiri ya bụ akụkọ ị ga-amata ka asụrụ asụ si wee dote ọdụ ya ihe kpatara anyị ji were wetara gị ya bụ akụkọ anyị na-agakwazi n'iru Anyị ga-ewetara gị mmemme ụka nne. Mgbe bụrụ ma oge dị ka oge ugbu a, ọtụtụ ụka Kraịst na-achịkọba mmemme ụbọchị ndị nne iji wee gosipụta mkpa ọ dị na onye nne guzo n'ezinụlọ. Akụkọ nke ikpeazụ ga-abịakwara gị wee bụrụ akụkọ Ngozi Silva Technical chịkọbara gbasara mkpa ọ dị na agbụrụ niile nọ na Naịjirịa ga-ebikọta ọnụ dịka otu ukwu azịza ka ha wee nwee ike zapụ atịtị nwee ike chịkọta ọnụ nweta agamniru nweta udo na Naịjirịa akụkọ pụrụ iche nke tata dịka o si bụrụ nzube Chineke ọ ga-apụkwazi iche dịka aha ya si wee dị ma aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa chebiri anyị anyị jesi ezumike alachiata m ga-etiwara gị akụ oyibo nsugbe n'ihi na nsi oru anwụchila nnọọ hinne maka isonyere anyị na ya bụ akụkọ pụrụ iche dịka ị marawo na mbụ em anyị ga-apalizi ozugbo ozugbo site n'ịmanye n'ubi ka ọ dịka o kwesịrị am dịka m si kwu na mbụ na isi oru akụkọ mbụ ga-abịara gị bụ akụkọ gbasara Ka ọnọdụ obibi ndụ si wee gbatakwụrụ n'isi obodo Naijiria bụ Abuja, ọdọ ọtụtụ agbụrụ nọ na Naijiria. Ọ bụ ndị Igbo, ọ bụ ndị Yoruba, ọ bụ ndị Hausa, ka a ghara ikwutezi okwu anọkọ agbụrụ niile dị iche iche e nwere na Naijiria. Ị bịa na Abuja, ị ga-ahụ ndị a niile ọbụnadị ndị si mba ofesi mba dịgasị iche iche wee gbata sụkọju ọnụ na Abuja maka na onye ọbụla chọrọ ebe ihe na-eme eme nke a wee mezie ọnọdụ obibi ndụ wee bụrụzie akara ọkụ nye ndị nwe ala ndị chineke mere mma ha wee rụta nwa ọnụ ụlọ naabọ na ịtọ ha mee ọnọdụ obibi ndụ wee manie elu otu aka ka ọ dị n'azụmahịa i je n'ahịa ọ dụ ka ihe a na-azụ ayara aga anaghị ekwuzi okwu ụgbọala iji wee gbagharịa na gburugburu Abuja anyị ji maka nke a wee jụchaa ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ iji wee mata kene

dị iche iche. A na-achọpụtakwa na ụlọ bụ ihe dị oke ọnụ na Abuja. Onye nta akụkọ anyị garịrị ịgba ndị mmadụ ajụjụ ịmara ka ha si ebi na Abuja. Ihe dị ọnụ. Ihe dị ọnụ. O nweghị ihe na-ekwe mmanye aka. Rice dị ọnụ. Garị dị ọnụ. ihe covid-19 emegozi every ebe ọbụla dịzi dried even onye ndị na-arụ ọrụ oyibo ha na-emitizi up ịkwụ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na i bibu ụlọ atọ ofu ka gị na ụmụ gị ga-ebi n'ihi na ụgwọ ụlọ dị ọnụ ibi abuja dịkwa okay o mana ọ dịcha mfe because oge ị ga asị ka ị gawa ahịa ihe ị kwesịrị igote obere ego ọ wụrụ na ị nọ side gị ọ wụrụ na ị nọ na your state ihe ị kwesịrị igote obere ego ị garuo ahịa na-ekwubere gị nnukwu ego karịa na ihe i dere na akwụkwọ sef a bịakwa na ime Abuja e nwere ebe dị iche iche ebe gụnyere Lugbe Gwagwalada na Nyanya ebe ahụkwa ka ndị mmadụ bi na-esi ya na-abịa ọrụ na ime Abuja ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ji na-eleba anya ọnọdụ ibi n'ime Abuja ịmara ka ndị mmadụ si ebi ụfọdụ kwupụtakwara na ihe siri ike ma kpọkuokwa ọchịchị etiti ka ha leba anya karịsịa na ọnọdụ ihe gbasara ebe obibi anyị na-arịọkwanụ ndị nwe isi ala ka ha nyere anyị aka ka ha gbalịa mee ka ihe dịtụrụ ụmụ mmadụ mfe ihe m na-agwa ndị gọọmenti bụ ka ha ka ha wukwuo ka ha tinyekwuo anya iwu ụlọ a na-ana ego dị obere ọ wụghị tie awụkwa ha wue ya like ụlọ ndị gọọmenti kwesịrị na-adị ọnụ ala karịa ụlọ individual ha kwupụtakwara na ọ bụrụ na e mee nke a ọ ga-eme ka ihe ụfọdụ belatatụ na Abuja
ntị m akaghị nke gị ihe ọ na-anụ ka o si wee gbatakwụrụ dịka ọtụtụ ụmụ amaala Igbo si wee kwupụta ka ọnọdụ obibi ndụ na Abuja si wee dịrị Ee, ya bụ akụkọ na-awụbatakwa anyị na akụkọ ọzọ nke gbasara usoro azụmahịa agba ọhụrụ bekee kpọrọ POS. Ịtụpịa ya n'asụsụ Igbo, ihe ọ pụtara bụ ọdụ ahịa weta ego bịa rie m ego. Bekee kpọkwara ya point of sales. Ya bụ ọ bụ ebe a na-enweta ego ọsịsọ ọsịsọ Ọ bụrụ na ị chọrọ ego n'ukwu ego na ọbụla ọbụla, i jeruo n'ebe dị otu a, i mee gịnị? I were obere ego nye ha, ha agụzie ya bụ ukwu ego ị chọrọ nye gị. Ọ bụrụ usoro were ego nke a mee gịnị? Rie m ego. Karịa ma ị gabara na ụlọ akụ ma ọ bụ na igwe na-enye ego a kpọrọ ATM. Ọ kachakwa onye ọ dị ọsịsọ. Dị ka na o nwee ihe ị chọrọ iji ego gote ozugbo, ọ bụrụ na ego adịrọ gị n'aka, ị fụrụ ha na nya bụ ebe iti isi agụ ego na-enye ego. Mana ọ dị ọtụtụ ihe ọgbata uhie ya na nke a so ọ dịkwanụ ọtụtụ ihe uru jupụtara na ya ka anyị jụchaa ụmụ amaala Igbo ọnụ ka anyị marakene ka obi dị ha maka na anyị nwa ka a na-akụpụrụ ya bụ ụkwụ egwu ndị a na-achị achị bụ anyị ee eh? ka anyị marakene ka ya bụ ọnọdụ si wee gbatakwụrụ ka Emmanuel Mba duo anyị n'akụkọ gbasara POS anwụchila Azụmahịa POS nke a na-akpọ Agent Banking n'asụsụ Bekee bụ ọrụ yitere ọrụ ụlọ akụ na ụzọ dị iche iche, ọkachasị na ebe ihe ndị dị nta dị. Nke a gụnyere inyefe ego site n'aka otu onye na aka onye nke ọzọ, iwepụta ego dịka e si ewepụta site na igwe nke a kpọrọ ATM n'asụsụ Bekee, nke e ji ihe a kpọrọ debit card eme, igo ego ekwentị, itinye ego na akara ọba akụ gị nakwa ihe ndị ọzọ. Ilegharị anya n'akụkụ ala anyị niile, ị ga-ahụta na ọlụ POS bụ nke na-aga ọfụma ma bụrụkwa aka ọlụ nyere ọtụtụ na-enweghị aka ọlụ. a na-ahụta ọrụ pos na obodo ndị mepere emepe nakwa n'ime obodo ọkachasị n'ime obodo ndị ahụ na-enweghị ụlọ akụ ma ọ bụ atm pos bụ nke ọtụtụ ndị mmadụ hụtara dịka ihe na-enye ego n'ihi na ndị na-eme ya na-anata ego n'aka ndị ọbụla chọrọ ha nke ha akpọrọ service charge n'asụsụ bekee ihe mere nụ m ji wee na-apụtara na-atụnyere ndị pos bụ maka na ị na-anya na atm mgbe ụfọdụ ị gara na atm ị fụ na ndị mmadụ buru ibu gị si ka ị gada na pos ka o wee dịara gị easy maka na ndị business na like ngwa ngwa e mee ngwa ngwa emeghara ọdachi because ije kwụ na line na atm gị fụ na before ị pụtakwa jee nara anya na shọpụ gị ị fụ na ọ ga-egbugo ezigbo oge ọ ya ka m ji wee na-agada pos pos a anyị agba mbọ ka gọọmenti na-nebara ha anya ka a na- e- ha na-achaji anyị nwere ike wụrụ obere ego ka anyị na ya na-arụ na aka ọ kara anyị mma kara atm machine Ihe ịma aka nyere azụmahịa POS bụ nke a kpọrọ network failure n'asụsụ Bekee. Ya bụ na ọtụtụ oge ka netwọk na-agaghị adị nke na-eme ka azụmahịa bụrụ nke na-agaghị ka e si wee chọọ ya. Ihe ọzọ bụ na ndị ohi na-elegara ndị ọrụ POS anya site na ya na-emekpa ha ahụ. N'agbanyeghị ihe ndị a, ọrụ POS bụ nke na-enye ọtụtụ ezinụlọ nri nakwa ego ma bụrụ aka ọrụ nyere ọtụtụ. Nke a gosiri na ọrụ azụmahịa POS abịala ịkwụdosi ike n'ala Naịjirịa.
Ọ ka o mere, Igbo bụ Igbo, amakwa m na ntị m akahọ nke gị dịka i kirigo ya bụ akụkọ Emmanuel Opi kọbara anyị gbasara were ego a bịa rikwanụ m ego a ka a kpọrọ POS ka iri adụdụ onwe gị mụrụ anya dịka azụ mgbe ọbụla ị na-eme ya bụ ihe gbasara mwegharị ego maka na ndị ori na-agba okirikiri mgbe niile ghere anya wee na-achọ apịa mbazụ na-achọ onye ha ga-alata o wee bụrụ ya anyị ga-adọbiri ugbu a jee nwee ezumike n'akụkọ pụrụ iche anyị lọghachitekwa anyị a na-agakwa n'iru n'ọdụ akụkọ ndị ọzọ anyị ji wee bịa anwụchila anyị na-ayọ ndị igbo ụmụnne anyị na ụmụnna anyị nwa afọ igbo ọbụla nọ ebe dị iche iche ị na-echi ọzọ ị na-agba ọfala ị na-agba akwụkwọ ị na-agbape ụlọ nke ọbụla ị na-eme ọbụnadị nzukọ ọdịnala kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị nta igbo ezue n'akara ekwentị a taofik jennifer mariam ozi e ziri anwụrụ ọkụ ga-erute enigwe ntị daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ pụrụ iche na nke tata em anyị ka na-agakwa n'iru dịka ọ dị ugbu a anyị ga-eweta akụkọ gbasara ụbọchị ndị nne mgbe bụrụ ma oge dịka oge ugbu a Ọ bụrụ na ọ gata izu ụka anọ, ndị ụka Kraịst na-emerube mmemme ebum ọnụ a kpọrọ Lent n'okwu Bekee. Ọtụtụ ndị ụka Kraịst na-achịkọba mmemme ụka nne, nke bụ mmemme pụrụ iche e ji echeta onye nne onye bụ nne n'ezinụlọ. A na-echeta mkpa nne dị, ihe nrịahụ dị iche iche chere onye nne, afụfụ niile onye nne tara ọbụnadị nwa o buru n'afọ mụọ ya pịchaa ya zụpụta ya mmadụ e wee wepụta ya bụ ụbọchị pụrụ iche iji wee cheta afụ onye nne tara n'ụwa ọ bụkwazi mmemme ụwa niile na-achịkọta mana ọ mgbe sọrọ ndị ha etinye nke ha anyị wee gaa njem n'ụlọụka kraịst anglikan a kpọrọ ụlọụka kraịst nke andrew dị asọ na

ụbọchị ụka ofufe nro nke anọ ọbụla n'ime izu e ji eme mmemme ibu ọnụ nke ndị okpukperechi na-eso ụzọ kraịst bụ ụbọchị ndị ụka ji eme ncheta na ịsọpụrụ ndị nne n'ụwa dum kwa afọ N'ụlọ ụka okpukperechi dị iche iche, ezinụlọ dị iche iche zukọtara inye Chineke ekele maka ndị nne ha. Dị ka ụmụntakịrị na ndị nne n'onwe ha gosipụtara ihe mmemme dị iche iche ha ji wee nwee obi aṅụrị ma kelee Chineke.

na ndị nkụzi ụka nyere nkụzi banyere ndị nne dị ka n'ụlọ ụka Anglican Church of the Resurrection nke dị na Duboyi ebe a hụtara na Dame Chinelo Nzelu nyere nkụzi nke isiokwu ya bụ bụrụ Eunice na Lois nke oge ugbu a o ji ngụpụta nke si n'akwụkwọ Timothy nke abụọ isiokwu nke mbụ amaokwu nke ise wee rue nke asaa were nye ntụziaka ya

a Saviour's Anglican Church dị na Gishiri ebe ụkọchukwu Obum bụ onye isi otu ọnọdụ ahụ eji were gosipụta obi aṅụrị ka a hụkwara pụtara ìhè n'ihi na ụmụ nwanyị iji mee mmemme pụrụ iche kelee Chineke ha pụtakwara n'igwe yiri uwe pụrụ iche mee mmemme

Ụfọdụ ndị ụka kwuru banyere mmemme ụka icheta na ịsọpụrụ ndị nne. O kwesịrị ka a na-enye nne ugwu n'ihi na nekene ihe na-eme kịta ọ bụrụ na nne anọrọ ya ụmụaka a na-ana n'iyi ọ nne ga-amụ anya nne ga-ama na nwa ga-eli nni nne ga-ama na a ga-asụrụ nwa akwa kpata ndị mmadụ ji wee na-asị ewo nne m ọ bụrụ na nne m adịrọ kedu ihe m ga-eme anyị cheta mgbe Virgin Mary nne Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị mgbe a na-egbu nwa ya ihe niile nwa ya gabigara ọ nọ na-akụ ya n'obi n'ihi na ọ nwa ya n'ihi na ọ nwa ya ka ọ bụ so ahụhụ nne na-atara nwa ebuka nke eji ọtụtụ mmemme dị iche iche were rịba ama gụnye ịwa achịcha na inye ndị ụka ụfọdụ nleta pụrụ iche ihe eji maka ya wee kwanyere ugwu maka na um, ndị ụka chọpụta na m na-enete ndị enweghị ka ọ ha ndị ajadu nwoke na nwaanyị

ọ ka o melụ onye nne gị inwe aka ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-abụkwa onye nne n'ihi na ọrụ onye nne amaka ọ bụ ọrụ onye agọziri agọzi ma gị onwe gị ị bụkwazi ezi nne n'ihi na ọ dị ọtụtụ ezinụlọ nwere ajọ nne ọ bụrụ na gị onwe gị bụ ajọ nne rịa duduo onwe gị megharịa ka i wee nara ngọzi so ezi onye nne o wee bụrụ ya ya bụ akụkọ na-akpọbatakwa anyị n'akụkọ nke ikpeazụ anyị dịka ọ dị n'ụbọchị tata nke bụ akụkọ Ngozi Silva Tekniko chịkọbakwara ọzọ gbasara uru na mkpa ọ dị ka agbụrụ dum nọ na Naịjirịa bịakọta ọnụ dịka ukwu azịza iji wee nwee ike ịzapụ atịtị iji wee nwee ike ịnọgide nwee uto nwee ezi agamniru na ezi nchekwa ala Naịjirịa n'ihi na mgbe ọbụla anyị nọ na-eme ahụ mgbakasị ee achọghị m onye Yoruba achọghị m onye Hausa na ọ naanị m bụ eze ga-akwụ ọtọ na ọ mụ naanị m bụ onye Igbo ga-eguzo na Naịjirịa chetakwa na ị bụ mmadụ na Chineke chịkọbara agbụrụ niile ọnụ adịghị iberibe ị kaghị amara ihe ebe ọ bụ nzube Chineke na anyị ncha bịakọtara ọnụ dịka otu agbụrụ dịka otu obodo ka m weta ntụnye nke m gị onwe gị eweta ntụnye nke gị onye ugwu eweta ntụnye nke onye yoruba eweta ntụnye nke ọ ya-abụ na ala naijiria guzosie ike kwụrụ ekeresu m wee na-ayọ gị onwe gị weta ntụnye nke gị atamuzina ọ bụ eziokwu na ihe adịchaghị ka o kwesịrị ọ bụ eziokwu na o nweghị mgbe ịhụnanya ga-ezu oke mana ka anyị gbalike n'ala ka chineke wee gọzie naijiria ka mba naijiria wee bụrụ ọkaibe nye mba dum nọ n'afrịka nọ na ụwa niile gba gburugburu o wee bụrụ ya ya bụ akụkọ ga-abịara gị anwụchula
iji obodo dịka Naịjirịa tụnyere nnukwu ukwu osisi nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ n'ime ala mere o jiri guzosie ike. Ọ bụ eziokwu na ukwu osisi pụrụ ịkwụ naanị ya dịka otu ukwu osisi, Elu ya nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche. Ihe yiri mgbọrọgwụ mere ya bụ osisi jiri kwụsie ike n'ala, dịka nke a pụrụ imetụta obodo Naịjirịa gụnyere ịhụnanya, nnagide, otu ebumnobi, bụ ihe obodo Naịjirịa gbadoro ụkwụ ma guzosie ike dịka mba bụ akwaa akwụrụ. Ngalaba mejupụtara obodo Naịjirịa gụnyere ndị mmadụ na-asụ asụsụ karịrị narị abụọ, ma atọ kachasịnụ bụ asụsụ Hausa, nke Igbo nakwa nke Yoruba. N'otu aka ahụ, ngalaba ndị a nwere ọtụtụ omenala, ọdịbendị na ụzọ obibi ndụ ha gasị. E nwere mgbago ugwu, Ọdịda nke a kpọrọ South n'asụsụ Bekee tinyere ọwụwa na ọdịda anyanwụ. Ihe karịrị narị nde mmadụ abụọ bikọta ọnụ ịbụ otu mba dabere n'ịhụnanya, mmerịkọta nwanne na nwanne, ịchụso otu ebumnobi mere ha jiri birikọta ọnụ n'udo. Ngalaba ndị a nwere ntụnye oke ha gasị iji kwado udo na ibi n'otu. Ka o sila dị, udo na ịhụnanya jikọtara mba Naịjirịa ọnụ kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a na-ezutezi ihe ịma aka dị ukwuu. Ọzọkwa, ịdị uchu e ji mara ngalaba ụfọdụ na-akpụzi afọ n'ala. Dịka ihe atụ, emeghị Okeke ka e si mee Okafọ, na ihe banyere ikesa akụnụba obodo mere na ndị akụkụ ụfọdụ ji akpọ oku ka e nwee nkewa, enweghị ezi nchekwa tọrọ atọ na-akpata ntọrị, ndị agha ntị ịkpọ kpataziri na o nweghị onye na-atụkwasị ibe ya obi. Ajụjụ bụ, kedu otu mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ? Ọrụ ugbo e jiri mara ngalaba dị iche iche n'obodo Naijiria aghọọla akụkọ mgbe ochie kemgbe mmanụ petrol pụtara. Ọzọ dịka ibe ya bụ otu e si atọrị, ogbugbu a na-egbu nakwa ịwakpo ndị ọrụ ugbo n'akụkụ dị iche iche n'obodo Naijiria bụ nke kpataziri na ụkọ nri dị n'ebe niile. Gịnị pụrụ ịkwụsị mmụọ akpọmasị n'etiti ngalaba mejupụtara Naịjirịa? Ndị okenye Igbo tụrụ ilu si na gidigidi bụ ugwu eze, a nyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Ọzọ bụ na isi azịza jikọta ọnụ, a gaghị agbaji ya ngwa ngwa. Ihe ndị a bụ ezi okwu na-egosi aka na udo na ibi n'otu dịkarịrị obodo Naijiria mkpa nke ukwuu, dị ka ụfọdụ ndị mmadụ siri kwuo. Nke a bụ isiokwu ndị ọbịa n'ihe omume Ọjị Ụtụtụ ga-etinye ọnụ iji kwalite obodo Naijiria ka ọ bụrụ akwaa akwụrụ dịka ukwu osisi ọjị. ka o mere igbo bụ igbo ama m na obi bụ gị sọ pọlịna pọlịna na ụmụ akụkọ a anyị mere ka o rute gị aka iji wee mata ka asụrụ asụ si wee dote ọdụ ya n'ihe gbasara ọnọdụ obibi ndụ ụmụ amaala bi na isi obodo naijiria ya bụ ọ bụrụ na gị onwe gị na-akwakọ ịgbagote na abuja ka ị na-akwadosikwa ike mara ihe ị ga-ezute ma ị wụchaa soro anyị wee binye na ya bụ isi obodo naijiria a bịa na ihe gbasara were ego bịa rie m ego na ụzọ kwarapụ kwarapụ ụzọ dị ọsịsọ iji wee nwee ike ịnata ego na-abụghị site na igwe na-enye ego a kpọrọ atm ọbụla dị ụlọ akụ ya bụ ụzọ bụ pos dịka bekee si wee kpọọ ya nke bụ ọdụ ebe a na-anata ego ngwa ngwa ọtụtụ ihe ọghọm dị na ya ọ bụkwa na ezi usoro magburu onwe ya onye na-azụ ahịa ga-esi nweta ego ngwa ngwa mana ka anyị na-eme nya bụ ihe ka anyị rikwa adụdụ onwe anyị hie asaa n'anya maka ndị ọchọnga n'oko ọtụtụ na-anọ n'azụ na-enyo ọtụtụ ndị ori na-esi nya bụ owere ohere wee nwee ike ịwụba n'ike ma buru ego n'ihi na ego dọ na-eche ha eche ka anyị na-eme ya bụ ihe nke gazuru ụwa niile ọnụ anyị agaghị asị ka anyị hapụ ya n'ihi na ọ bụ m- omume agba ọhụrụ nke rutegoro mba niile aka naijiria ya agaghị agba ikpeazụ dịka anyị na-eme nke a anyị ga-eri adụdụ onwe anyị hie asaa n'anya ka mmiri ghara ịbakwa anyị n'anya o wee bụrụ ya nke ikpeazụ anyị wetakwaziri wee bụrụ ọnọdụ ihe gbasara mbikọta ọnụ na Naịjirịa nke magburu onwe ya ị bụ onye ugwu ị bụ onye Yoruba ị bụ onye Igbo agbụrụ ọbụla i si na ya ihe magburu onwe ya bụ na ị wetara onyinye amara Chineke nyere gị weta ọgụgụ isi gị tikọta ọnụ ka aha bụrụ agbụrụ Chineke dobe na Naịjirịa bikọta ọnụ naijiria ga-abụkwanụ sa mbe ya ọ ga-abụ ọkaibe na mba ụwa dum mana ka m na-eme ka ndụ nwa naanị m bụ eze ga-akwụ ọtọ naanị m bụ onye ugwu ga-eguzo onye igbo agaghị eguzo onye yoruba agaghị eguzo ma ọ bụ ihe yiri ya nsogbu ga-adịkwa naijiria ga-eketekwa ya he o wee bụrụ ihe dị oke mkpa na ya bụ akụkọ bịara gị iji wee mee ka anyị mata nke bụ eziokwu ọ bụ otu a ka anyị si wee na-abịa na nchịkọta na akụkọ bịara gị n'ụbọchị tata na akụkọ pụrụ iche nke rutere gị aka site na NTA Igbo ezue ọ bụrụ nzube Chineke ma ụbọchị bụrụ ma ụbọchị dịka tata bịa izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara gị akụkọ pụrụ iche na NTA Igbo ezue ma onwe m onye mere ka o rute gị aka Eucharia Udeamaka na-ayọzi Chineke ka o dobe mụ dobekwazi gị onwe gị chetakwa na nje korona ka nọkwa n'ọrụ ọ ka na-agbagharịkwa na-atụrụ ndị mmadụ nwayọọ nwayọọ ka anyị mee ma dote iwu dum e dobere anyị bụ ụzọ kachasị mma anyị ga-enwe ike iji wee gbalahụ ya bụ nje korona ka o wee dara anyị na mma n'ihi na onye dị ndụ na-aka ihe ọ ga-eme ya gazie